Ok, Dia daoibh a chairde agus fáilte ar ais. Inniu táimid ag féachaint ar an cheacht a bhaineann leis an Máirt, so sin an dara lá déag de mí Bhealtaine. So tá an foirm Microsoft ansin agus tá an ceacht réidh le dul anseo. Eh, táimid ag leanúint ar aghaidh leis an téacs a thosaigheamar inné ar leathanach céad 's a sé déag ach inniu beimid ag díriú isteach ar alt C agus alt D. Em. So, C agus D ar a haon sé déag, tá cóipeanna anseo, síos anseo ag fanacht oraibh muna bhfuil an Folens Online ag obair, nó do leabhar leat. So leis sin, is féidir linn dul isteach leis na ceisteanna agus ansin gheobhaidh muid amach cad atá le déanamh. So cad a fheiceann an scéalaí nuair a thagann sí chun na teorann? So tá sí ag dul amach ó Andóra chuig an Spáinn agus sroicheann sí an teorann. So cad a feiceann sí os a comhair? Ansin cén fáth go raibh an scéalaí neirbhíseach? So éiríonn sí neirbhíseach, cén fáth? Em, chomh maith leis sin, cad go díreach a rinne an t-oifigeach? So tá sí neirbhíseach agus cad é go díreach a dhéanann an t-oifigeach agus é ag oibriú nó ag labhairt nó ag déileáil léi? Agus ansin, nuair atá sin críochnaithe, tá muid ag díriú isteach ar cheist a trí. So caithfidh muid, seo is dóigh liom an chéad uair a bhí seo le déanamh againn. Baineann sé sin le ábhar an scéil, nathanna teanga agus aon rud eile atá le léamh. So tá sin ag dul i stíl an Ardteistiméireacht. So caithfidh muid díriú isteach ar seo anois. So éiríonn an scéalaí neirbhíseach nuair a thagann sí ar an teorainn leis an Spáinn. Sin an fhírinne, sin cad a tarlaíonn. Tá an t-oifigeach socair. Sin an fhírinne, sin cad a tharla. Déan comparáid idir an bheirt acu. Tabhair dhá sampla an duine. So, caithfidh tú dhá chomparáid a thaispeáint idir an scéalaí neirbhíseach agus an bealach a raibh an t-oifigeach socair. So, bhí sí ag caint bhí eisean ciúin. Bhí sí dearg ní raibh eisean. Bhí sí ag crith Ní raibh eisean. Caithfidh muid comparáid a dhéanamh. So is féidir libh an Gearmáinis a úsáid, so is féidir libh rá, deireann sé sa scéal go bhfuil sí neamhaird, agus ansin caithfidh tú just é sin á mhíniú as Gaeilge freisin. So ciallaíonn sé sin go bhfuil sí neirbhíseach, rudaí mar sin, má tá an píosa sin le déanamh i gceart agaibh. So le sin ráite is féidir linn léimt isteach leis an píosa. So Teil C, hier haben wir. Als ich wieder auf die Uhr schaute. So die Uhr anseo, eh ná déan dearmad tá cúpla míniú don focal Uhr. Like es ist vier Uhr, tá sé ceathair a chlog. Em ach die Uhr anseo sin just an uaireadóir. So agus mé

os comhair an teorainn Spáinnise. Das war noch vor EU und Schengenzeiten, bhí sin roimh an AE agus am Schengen. So you know Schengen, sin an comhaontas atá ar an ilchríoch san AE gur féidir le daoine taisteal ó thír go thír.

bhí siadsan ag láimhseáil na carranna ar fad mar is ceart, genau, go díreach, nó díreach mar is ceart, díreach sa bealach ceart, so sin an chúis, actually I think dúirt mé ag tús an físeáin seo, ciallaíonn sé sin go díreach nó i gceart, so san ord seo is just i gceart. Cad a bhí ar siúl acu is ea den Kofferraum öffneten,

d'fhéach sé ar na carranna aonarach ann. Er ging die Schlange entlang? Now Schlange mar ainmhí sin nathair. Ach an Gearmáinis ar líne nuair atá tú ag seasamh i líne, sin eine Schlange auch. So glaonn siad nathair air cos feiceann sé mar nathair nuair atá sibh ag seasamh ansin. So chuaigh sé an líne iomlán. So, chuaigh sé síos, an líne iomlán, níos nádúrtha, but níl an síos isteach ansin. Dann kam er zu mir. Ansin tháinig sé chugam. Schaute auf mein deutsches Autokennzeichnen. So, d'fhéach sé ar mo, em, pláta cláraithe.

an méid faoisimh a bhí orm, sin an Ghaeilge, em, arís ní aistríonn sé go díreach toisc na briathra agus gach rud, how relieved I was, sin an méid faoisimh a bhí orm, as Gaeilge. Ich war so froh, bhí mé comh sásta, aber, auf den Schrecken,

So, cad a feiceann sí? Alt C, Cén fáth a raibh sí neirbhíseach? Alt D, Agus ansin an chomparáid idir an scéalaí agus an oifigeach sa bhealach go raibh siad ag iompar iad féin, ag rá go raibh an scéalaí neirbhíseach agus an oifigeach, an t-oifigeach, mo leithscéal, socair. Ansin brú ar submit agus sin deireadh don cheacht.